ka sɔlatu nɛɛma ni salamu kisi banbali ɲini alaba ni yɔrɔ ka kɛ cidenw la fisamante kan an kunti muhamadu sɔlɔlɔhu aleyhi wasalam n'a so donko sanimanw an'a ka saaba ɲumanw ani mumini minnu bɛn'a nɔ mina fo ka taa se kiyama wuli don ma an badenma silamɛw lamɛnbaga ɲumanw a bɛ n'a dencɛ le ye an'a ka karamɔgɔden nasurudini kuyate An ye walada min dabɔ nin ye an ka walada leçon sabanan ye ka bɛn furusa sababuyaw ma an tun ye walada fɔlɔ kɛ baden minnu m'o lamɛn an kumana furusa sababu fila de kan walada fɔlɔ la a fɔlɔ o de tun ala ɲɛsiranbaliya ye a filanan o de tun furuɲɔgɔn wolomabaliya ka muso ye ten ka ɲabɔ a fɛ k'a furu ka sigi i kun i m'a fa lɔn i m'a ba lɔn A ba ka cɛlasigi kɛla ɲa min ma, a ka ɲɛnamaya bɛ cogo di, a ka passé ye mun ye, e de t'o kalama, i b'o furu ka sigi i kun. O y'an ka furusa sababu filanan ye. Furusa sababu sabanan, o de tun ye denw ka lamɔ kojuguya ye. Denmusow ma lamɔ cɛlasigi ka lamɔ na. Dencɛw fana ma lamɔ musota jogo ma don dencɛw la. Donc a problème bɛ wuli fan fila bɛɛ la. O kɛla an ka walada fɔlɔ ye. Ka na walada filanan kɛ, an kumana sababu fila kan walada filanan la. Ni o fɔlɔ tun ye denbatigiw ka nata. Alahu akbaru! Denbatigiw nata, o kɛla sababu ye ka furusa caya an ka société la. An ka furusa sababu loorunan, walada filanan la, o le tun ye denbatigiw bɛ la min kɛ u denw ka kɛlɛ la. muso n'a cɛ kɛlɛla fa b'a lɔn a dencɛ jo tɛ mais comme den bɛ malo san k'a d'a ma den de lɔnin bɛ ni lu balo ye a bɛ fara den kan ka mɔgɔw den tɔɲɔ fo k'o laban furusa ma ba fana ni b'a lɔn kɛlɛ min bɛ senna ni denmuso jo t'a la o fana ni ka mɔgɔ bɛ fara denmuso kan ka kɛlɛ kɛ o tuma o bɛna laban furusa ma an badenw an danna yen ni walada fɔlɔ ni filanan la an sela ka sababuya looru le fɔ Alhamdulila an bɛ walada sabanan kɛnɛ de kan, an bɛ Ala tando Ala min ye o nɔgɔya an ye. Furusa sababu wɔɔrɔnan an badenw, o de ye jɛnɛya ye. Jɛnɛya bɛ ko ba fila de tiɲɛ, non seulement ale bɛ furu ko bali kɛla parce que an ka société la, o fana n'i y'a ta walada dɔ de ye mais an bɛn'o bɛɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ. ni jɛnɛya sabatila yɔrɔ la ni jɛnɛya ye fanga sɔrɔ furu tɛ kɛ wa ni furu kelen kelen min fana kɛla o furu fana bɛ sa de sika foyi t'a la jɛnɛya bɛ furu bali ɲa jumɛn ma o de ye ni sunguruden degela jɛnɛya la furu bɛ nege bɔ a la ni sɛbɛ diya donna tolon diya donna adamaden na sɛbɛ bɛ nege bɔ i la de sɛbɛ bɛ gboya i ye de sika foyi t'o la donc an ka bi sungurudenw an ka bi denmisɛnninw sanji tan naani deja ale ka cɛko damina san tan loro deja ka cɛko damina a n'a fa filanw bɛ jɛnna a n'a kɔrɔ filanw bɛ jɛnna ale b'a ka denmisɛnya wagati bɛɛ kɛ o tolonkɛ de la n badenw jɛnɛyaw sababu la a bɛ telefɔnibaw sɔrɔ a bɛ fanibaw bila a yɛrɛ kan na

ko baarakɛyɔrɔ la sira diyala ka na waa kɛmɛ kɔnte k'a d'a muso ma o cɛ ka dɔgɔ bi dɛ o tɛ yen donc denmuso bɛ manamana la n'ale bɛ waa mugan waa bi saba waa bi naani mina cɛw la jɛnɛya sababu la furu bɛ nege bɔ a la i b'a ye a ni kanbere bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛnɛya la o bɛ jɛnɛya de la dɛ ko dahani tɛ ko haramuni de o ka di o kan bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ o ka di mais ni kanbere ko a ma lon min na n bɛ n'i furu ka sigi n kun a tɛ sɔn a tɛ sɔn n'ala ma fara i kan a bɛ ban i la yɛrɛ i t'a sɔrɔ manamana yɛrɛ bolo ma kuma tɛ sɛbɛ tuguni mun kama parce que jɛnɛya o diya donna a la donc furu nege bɔla la n badenw jɛnɛya jarabi ka bon dɛ adamaden bɛ kari ka ko min kɛ manamana bolo ma a ka gɛlɛn ye se ka kari k'o kɛ furu bolo ma badenw donc a kɛra sababu ye ni jɛnɛya diya don la sunguruden na a tɛ se ka sɔn furuko ma tuguni jɛnɛya bɛ furu bali ɲa ma o ye a dɔ ye n badenw jɛnɛya bɛ furu bali ɲa ma tuguni sunguruden min ka cɛ caman lɔn fɔlɔ sunguru bɛ ta le ka na di muso bɛ furu siri ka kɔɲɔ malɔ a cɛ la a ma cɛ si lɔn cɛ ye a tɛ cɛ si ya ko kalama mais bi sunguruden san tan loru ka san tan wolonfiladen annu tele na ko a ma manamana k'a ka dɔgɔ dɛ an tɛ kuma mugan ni mugan ni kɔw ma sanji tan wolonfila denmusonin i b'a fɛn fɛn ye ko denmuso de denmuso denmuso a bɛ min lɔn a ba t'a lɔn a mamamuso t'a lɔn bilahi ale b'o manamana de la n badenw a ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ a ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ale degila o la ko kɔnɔ o bɔ o kɔnɔ ka na ale la ko bɛrɛ bɛn ka bɛn cɛ kelen ma a kuma ka siya dɛ a ni jean bɛ ɲɔgɔn fɛ a ni paul bɛ ɲɔgɔn fɛ a ni madu ni barama bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'u bɛɛ lajɛlen kalama k'o ye bɔ o kɔnɔ ka na wasa don ele kelen pe la a y'a ye furu jɛnɛya kɛra sababu ye k'an dɔgɔmusow bali furu la ɲa ma o de filɛ nin ye a kɛra sababu ye k'an dɔgɔmuso bali furu kɛ la ɲa ma o de filɛ nin badenw donc furukɛla mana se so kɔnɔ ka denmuso ye a dun ka di cɛɛ bɛɛ ye i bɛna muso min furu ka sigi kun a y'a sɔrɔ mɔgɔ si m'a lɔn muso ye le kɔ o le ka di cɛɛ bɛɛ ye i y'a sɔrɔ i kan'a sɔrɔ cɛɛ bɛɛ b'o le kanu donc ni hakilima mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama silama ɲuman mɔgɔ min kɔ ko hami b'a la n'o nana ko a bɛ muso furu foyi kama a tɛ sɔn k'o muso sugu ta wa minnu fana k'a latiɲɛ olu fana tɛna a ta la a kɛra di jɛnɛya kɛra sababu ye ka furu bali i bɛ kanbereden ye sunguru saba b'a bolo mɛ n'i ye furu ko kun dɔ la a b'a fɔ k'ale ma se furu ma fɔlɔ i bɛ sunguruden kanbere naani b'a bolo ni mɔgɔ bɔla a la furu bolo ma a b'a fɔ k'ɔn ɔn k'ale ma pɛrɛ fɔlɔ mɛ munna a ma pɛrɛ a ka a bɛ kan ka nata furu la fɛn min kosɔn a b'o sɔrɔla ka sɔrɔ a ma furu munna kanbere ma pɛrɛ parce que furu bɛ kɛla bonasi min kama ale bɛ bonasi sɔrɔla ka wasa hali ka tɛmɛ furukɛbagaw kan a ka manamana la yala o bɛ sɔn ka don furu la tuguni la donc ni jɛnɛya sabatila a bɛ furu bali de a bɛ furu sa cogo di n'o ye an yɛrɛ ka walanda nin ye jɛnɛya mana sabati sosiyete la a bɛ furu sa cogo min na o filɛ nin badenw muso min delila manamana na ale ye cɛ sugu bɛɛ lɔn an bɛɛ k'a lɔn o muso tala ka na di ele ma ele dun tɛ tagamabaga ye e le to somɔgɔ ye e le ma se k'o muso wasa i yɛrɛ fana tɛ se k'a wasa walahi bilahi i tɛ se a bɛ le i n'a fɔ n'i ye gros camion motɛri bɔ ɛ a tɔgɔ di wɔrɔwɔrɔ motɛri bɔ ko k'o bila gros camion kɔnɔ k'o y'o labori motɛri bɛ cɛn mobili tɛ taga yɔrɔ si o le ye ka sunguruba kɔrɔ ta ka n'a ta k'a furu siri mɔgɔ ma mɔgɔ min ma fari bɛɛ o kama kurana ko an ma alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna lilkhabisati watɔyibatu litɔyibin watɔyibuna litɔyibati ala ko sanumaw a y'olu di ɲɔgɔn ma olu le ni ɲɔgɔn ka kan nɔgɔninw a y'o di ɲɔgɔn ma olu le ni ɲɔgɔn ka kan dɛ n'a ye jɛnɛya kɛbali ta ka na di jɛnɛya kɛbaga ma a bɛn'a tɔɲɔ n'a ye jɛnɛya muso jɛnɛyakɛla n'a y'o ta k'o di cɛ ma cɛ min tɛ jɛnɛyakɛla a bɛna cɛ tɔɲɔ a fɛn sugu kelenw tɛ donc i b'a ye n'an ka furu n'o sirila muso yaalala ka tɛmɛ donc cɛ mana kɛ ɲa o ɲa ma ale tɛ se ka wasa a bɛ laban mun le ma ima a ye to furu kɔnɔ ka jɛnɛya kɛ wa ima a y'a yɛrɛ furu sa A b'o furusa caman de ye i bɛ kɛlɛ ye muso ni cɛ cɛ mɔgɔ si t'a kun dɔn foyi tɛ dɛ muso la ko ka bon cɛ ma parce que a deri bɛ min na a tɛ se k'o sɔrɔ furu kɔnɔ donc furu bɛ nege bɔ a la de dɔw b'o yɛrɛ furu sa ka na sigi a fa bara du kɔnɔ furu sara kun kunna mɔgɔ si t'a lɔn a fanba bɛɛ ye nin de ye mais mun k'a si ma parce que m'i mafa sinon ni muso muso n'i mafa la ale ma manamana kɛ n'i dila cɛ o cɛ ma i bɛ bɛn o cɛ ma o cɛ y'a ko bɛ bɛn i ma mais ele derilen k'a bɛɛ lɔn ko kana ele la ko bɛrɛ bɛn k'a to cɛ kelen ma aa kuma ka siya dɛ donc an b'a ye ni jɛnɛya sabatila a bɛ furu bali ni jɛnɛya sabatila furu minnu fana mana kɛ a b'o furu sa sunguruden caman bɛ quartier la duwawu la sarakabɔ la ko ala ye cɛ ɲɛnama d'a ma ala ye cɛ ɲɛnama d'a ma mais ni cɛ bɔla ale la furu bolo ma fo ale ye cɛ nɛnɛ le fɔlɔ k'a filɛ est-ce que ne mako bɛ min na nin bɛ se k'o ɲa wa a ye hakɛ to est-ce que ni cɛ nin bɛ se ka ne wasa wa ale bɛ to cɛ nɛnɛ la cɛ fana mako bɛ min na cɛ mako bɛ ɲa o fana nin bɛ bori k'a to yen i b'a ye ni cɛ bɔra min kɔ tile kelen tile fila i b'a mɛn o ko nɔ k'o ko ma bɛn a y'a yɛrɛ di cɛ ma le ale bɛ fɛ ka cɛ mafɛnɛ de est-ce que nin ye ne ta pointure le ye wa o to bɛ kɛ o la cɛ fana ni mako bɛ min na o mako bɛ ɲa o fana bɛ taga k'a to yen donc ni jɛnɛya sabatila o kama ala, eh, ala ko ten a ko wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabil a ko a kana gbɛrɛ jɛnɛya la dɛ filankafoya a kan'o kɛ sonyɛni a kan'o kɛ wuya a kan'o fɔ dɔlɔ a kan'o min mais jɛnɛya ala ko k'a kana gbɛrɛ a la a ko sabu n'a ye gbɛrɛla a la tiɲɛni bɛɛ bɛ sɔrɔ jɛnɛya sababu la tiɲɛni bɛɛ adamaden hakili bɛ se ko o ko ma juguman na a bɛɛ bɛ sɔrɔ jɛnɛya kɔnɔ o n'i ta la bana jangarɔ jugu adamadenw sugu yɛlɛma fangantanya gbɛlɛn mɔgɔw y'a kɛ ka ɲɔgɔn kɔn jɛnɛya bɛ u bɛɛ lase an ma ala hakili ɲuman d'an ma furusa sababu wolonfilanan ne badenw o de ye tintanya ye an ka furuw la allahu akbar n'i ye jɛnɛyakɛlaw filɛ u ka jɛnɛya la u tin bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn ma bɛrɛbɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ma tare tare maaw ka furusow la bi tin tɛ yen tin tɛ yen tin tɛ yen ça fait que tellement an tin tɛ ɲɔgɔn na ni lajirabili dɔ benna an kan furu la dɔrɔn a bɛ laban furusa ma kɛlɛ dɔ mana na dɔrɔn i b'a ye o b'a sɔrɔ cɛ tin tɛ muso la muso tin tɛ cɛ la tintanya ye koba ye dɛ o bɛ wolo karogɛlɛya de la ka muso jangaro an k'o ye k'a fɔ cɛ ɲɛna ko a i muso y'a ɔridonansi filɛ nin ye cɛ ko k'ale sɛgɛla filasan na wari min b'ale bolo o le ye muso kasange sɔngɔ muso la sukoya wari o le b'ale bolo mɛ filasan wari t'a bolo o b'a yira k'a fɔ muso tin t'a la muso fana ne ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka bonjuru yɛrɛ cɛ la ka cɛ gwɛn ka bɔ bon na ale ni cɛ bɛ donimadon na o bɛ va et vient na cɛ kan ka taa mɔgɔ fɛ ale yɛrɛ kan ka taa mɔgɔ fɛ nin lebu sugu nin filɛ mabili nana muso tan ka bin cɛ ye tile bi naani kɛ mɔgɔ ma na a tora muso bolofɛnw fouiller la ka na 800 mille franc k'o ye muso bolofɛnw la 800 mille fana yela cɛ sigila ka na tile wolonwula saraka bɔ k'o ban ka na tile bi naani se a ma muso teri ye ale yɛrɛ ye bila muso teriw dakɔrɔ ni min takɛla muso fɛ a ye na se tɛ ɲɛ n lajira bi ne wari tɛ kun n' ka se kɛ ɲɛ bɛna sara pour que dɔ y'a fɔ ko non i muso ta tɛ ne fɛ mɛ ne yɛrɛ ta de b'a fɛ mɛ mɔgɔ si m'a ye 800 mille franc mɛ bonjuru de kɛra sababu ye ka cɛ gbɛn ka bɔ du kɔnɔ ale ni cɛ tora munamadon na mabili k'a tan ka bin k'a yira silamaw la n'an ka furuso la ni tin bɔla a la furukɛbaliya ka fisa furu ye tin tɛ furu min na a sababuya dɔ ye mun ye ɲɔgɔn ta lamɛnbaliya a sababuya dɔ ye mun ye hinabaliya ɲɔgɔn na ala ko ko furu bɛ damina ni kanu de ye a bɛ laban ni mun ye hinɛ de ye cɛɲa nin bɛ ban diɲɛ ye ba dana tɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ nɔgɔya don dɔ bɛna na se an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na de ka miiri kunu ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲa min ma donc nin de ye furusa sababu wolonwula ye alahu taala ye min nɔgɔya an ye an ka nin walada saba nin kɔnɔ a dencɛ a ka karamɔgɔden nasurudin kuyate an b'a fo a ka tulomalɔ koɲuman na wa nin y'an ka furusa walada laban ye a kana ɲina k'a yɛrɛ abɔne an ka paji la nasurudin kuyate insha allah a bɛna videow sɔrɔ video min fana bɛn'a nafa diɲɛ ɲɛnamaya ani an ka diina silaw kan a k'an bɛn wagati wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi